Okondedwa anzathu a dpp. Ndiye ndifuna tikupempheni kuno ku Nchalo ku Chikwawa wina aliyense achisiye chi mcp cho tikhale kuno ndi chipani chimodzi tithane ndi anzathu auko. Ndiye ndikuwapempha onse a mcp bwerani ku dpp tikulandirani mipando tikupatsani. Cholinga chathu tikufuna kuthana ndi anthu oyipa a pa Central Region. Akuluakulu ndikuuzeni town mu ma company onse aboma achotsa akukabisa pa central region inuyo kuno ku Chikwawa mawa mukakwera minibus apa kupita town ya kuleka nundu zonse achotsa mcp zapita ku Lilongwe ndiye iwe uli kuno kumwera kumasekelera mutu kuyenda mutu kuyenda sitikukamba za bodza apa sitikukamba kampeni munthu kuti zoona zenizeni achotsa zonse makampani akuluakulu onse akupita ku Lilongwe Okondedwa anthu a dpp, dzana ilo ndimaonera msonkhano winawake wa dpp, kamdala kenakake kamadandaula kuti ayi ife anthu aku aku south kuno tigwirizane timenyane ndi anthu apakati chifukwa choti boma la Tonse alliance likutisala makamaka ife alomwe. Nkhani iyinso inamvekaso kanthawi kenakake nthawi ya Mlakho Alomwe, akuti asiye kuitana Chakwera kubwera ku Mlakho Alomwe. chifukwa choti iwowo akus- akutisala alomwe kunachitikanso timademo tina take anthu akumeneko akuti tikalembera ku polisi tikalembera kutiko sakutisankha ife alomwe ndilongosola bwinobwino kugwirizana kwa dpp ndi mlakho alomwe nthawi inayake koma panopa ndikambepo kaye pa madandaulo amenewo madandaulo amenewo si nkhambakamwa madandaulo amenewo si mphekesera madandaulo amenewo si zongopeka iyayi Boma la Chakwera likupanga zimene mcp imapanga. Mcp ikakhala mboma imayang'ana mkati, imayang'ana pakati, imayang'ana kumudzi. Ndiye zimene zikuchitikazi sizoti ndizapadera iyayi mukayang'ana ah, achakwerawo ali mbomawo mu state house mwawo muli mlamu wawo eh, ana awo anapititsa ku embassy mkazi wawo akupanga izi ndi izo ndekuti ndi zimene zima- imachita mcp mm. Panya- panopa mwene mukamayang'ana ma list a ma, ma, ma, ma board members ma list a opita ku embassy ma list a ntchito zimene boma limatengapo mbali po- po- posankha anthu ndikuti amwene muona kuti anthu ambiri ndi akuchigawo chapakati amaponyamo ka- ka- kena kake kakumpoto kena kake kaku- kakumwera kungoti kungo- kungophera wemba nde nkhani iyi si yoti ndi yachilendo iyayi koma chimene ndikufuna ndinenepo ineyo chimene chikundisekesa ineyo ndichoti inuyo a dpp simukuyenera kukambapo pa nkhani imeneyi chifukwa munthu amene anapanga kuti mkhalidwe uwu ukhazikitsike pa malawi pano ndi ndi inuyo zitsiru za dpp nthawi ya dpp amene anthu ankalira ndalama zinali mwa anthu a dpp ah, anthu akapangisa how to make your first million ndikuti akamatulutsa list ya ku embassy ija amwene ndikuti aliyense umati koma aMalawi koma tisamanamizane timaziwana mayina timaziwana mayina kuti mayina awa nda Karonga mayina awa ndaku Rumphi mayina awa ndaku Lomwe belt nthawi imene dpp inali mboma malawi aliyense amangoona kuti kodi chikuchitika ndi hmm? ndikuti ma board members anthu opita ku embassy mboma ma minister ndikuti ah, chilichonse amwene ndalama zinali mwa anyamata ana a dadi chimene chinapangisa kuti anthu even anthu akumpoto oti amadana ndi mcp mpakana kukaivoteranso mcp nthawi ya tonse alliance ija chifukwa choti anthu anali atatopa ndi mchitidwe ya dpp number one inali nepotism i mean it was blatant samanyengerera komanso tisayiwale kuti inuyo a dpp simunachoke patali ayi inuyo ndinu a udf eh? munakangana ndi, ndi a udf ko munapanga kachipani kanuko anthu anachoka kumene koko achina uladi mussa chani kudzalowa mu dpp ija ndinu udf 2.0 Ndiye UDF ndi imene inapanga chani set up ma systems amene inuyo munapanga perfect amwene a DPP munkawawasa a DPP munkawawasa kuyankhulapo zosankhana mitundu munthu amene anapanga chipani chanucho bingu wa mutharika amwene ankachita kuyimirira pa chani pa msonkhano ah, mu- mu- m'bomamu muli anthu ambiri akumpoto Eh? ku ku university ko kuli ka ku ku mzuzu kona kumene koko anthu aku mzuzu amabera mayeso ndi kumakhonzetsana okha- okhaokha kubweretsa quota amwene Hmm? kuti quota ija mpakana panopa anthu ama- ama- amadana ndi bingu kumpoto kuja chifukwa cha zimenezi eh ili ndi merit kuti anthu ena ake amaphinjidwa kulowa kulowa kuma university koma mmene ankayipangira president bingu kunali kudana ndi anthu ena ake ndiye kuchokera kwa chipani cha abwana bingu wa mutharika amene anakatenga mng'ono wawo kumpasa minister of education koma kukhala ku mec uja kuchokera kwa inuyo a chipani cha dpp amene anatipasa bwana mukhito kukhala ku polisi nthawi ya academic freedom kuchokera kwa inuyo a dpp amene anatipasa ifeyo abwana norman chisale kukhala ah, charge wa- wa- bodyguard wakuchani wa, wa Abwana ku state house ndi nkhani zimene zimaveka kumenekoko leroli mukabwere pamene panopa kumazatiuza kuti nda- nda- ndaona kas- ka press release kuti a- a chakwera a- wa- has failed malawians achakwera has failed malawians yes koma inuyo dpp are you qualified to speak on that ah fosek fosek eh, a dpp namene munatipatsa chakwera a dpp namene munaononga mwayi amalawi amwene tin- nthawi imene ija bingu atachoka ku udf kuti kumeneko kuli katangale amwene malawi yonse inamvotera kunalibenso zoti chani chani koma atangobwera amwene chimtima chino chake choti basi ine ndine ah kwabwera university andikayike kumuzi nthawi imene ija amwene ukamapita ku thyolo kuja uyenda kwina kake kwa goliati kwamene timisewu tamiya zimachitikanso chonchi nthawi ya kamuzu ya, ya ndani ya bakili ukapita kumachinga kuja amwene kumachinga kansewu kena kake kena kake kom- kamia chifukwa chani chifukwa choti president aliyense wa kumalawi kuno akabwera amayang'ana kwawo panopa amwene mupite kukasungu kuja kuli zima mansion kutchire kuli chikamuzu academy kutchire chimene amaganiza iwowo basi kwathu kwathu kutukuke kwathu kutukuke kwathu kutukuke ndiye ndi game imene anthu akusewera nde panopa munayisewera game yanuyo panopa anakuchotsani muli kunja kwa boma mukumva kuwawa mukuona ngati ndi injustice koma mmene inu munali, munali mboma muja munkapanga zimenezi at a grand scale amwene tinkavutika ife kuno anthu enafe tili kunja chifukwa choti nthawi imeneyo kumalawi kunalibe olo ndi ka chani ka, ka, ka, ka opportunity anatenga anthu achina ndani awo achina ndani awo sindingatchule mayina koma basi kumapezeka kuti basi inuyo nokha ndi amene munali ndi maopportunities enafe tinalibe panopo kuli mcp kumeneko akupanga zimenezozo zimene munkapanga inuyozo lero mukulira akutisala eh, akusalani ndithu ifenso tikutha kuona tikutha kuona kuti akukusalani komano sitingakuthandizeni chifukwa choti inuyo munali anthu amene munapanga exploit system iyi at a grand scale amwene kumapezeka kuti nthawi ya ma scholarship aku China mapezeka kuti amene ayika mmene muja mu list ndikutha ku- ndiku- ndikupanga bet chala changachi mukaone li- selection list minister aliyense wa dpp mwana wawo anapita ku china kukaphunzira school minista wa aliyense wa dpp anapereka chani mayina kumenekoko nthawi imene ija ya ya ya you know bingu ya ya ya bwana ya, ya mutharika regime katangale at a grand scale amwene kumapezeka kuti kodi aise chikuchitika ndi chani kumalawi kuchi ndikuti to, to make it in anything you needed to be mwana wa dad panopa ndiye kuli ana abusa Eh, ayi, ayi, ali- ah, aku assemblies aku chani ndi- ndi maadvisor kumeneko kuti kuziona tikuziona sizoti tikukana ayi Hmm? a mcp nawonso zawo tizakamba tsiku lina ake koma leroli tikujama ya inu ya dpp inuyo ndi dzitsilu inuyo muna- munaononga mpata wos- wokonza dzikoli munapanga chipani chanucho kuti chisanduke aford then ndipangeno linkage ya Dpp ndi mlakho wa lomwe no matter what happens eh dpp imakhala kumeneko ma president ndi akumenekoko mumapanga exploit mlakho wa lomwe uja munawasandutsa munawasandutsa chani wa chipani ndete panopa ife tikamaona mlakho wa lomwe timaziwa zoti ndi a dpp mwagwirana manja muyendera limodzi ndiye mukamadandaula panopa sitingakuthandizeni ifeyo monga ma outsiders ife tikungokusekani chifukwa choti munali ndi mpata wolamula dziko ilili munalilamula bwanji munangopanga consolidate ma systems amenewawo kwathu kwathu kwathu eh, stadium ikakhale uko eh, aji kuti kuti university ikati tikaponye ku- ku- ku- pa- pamunda wathu zikuthandizani chani panopa ndi izi mukulira nazozi anthu amene anapanga system imeneyi amwene nda mcp anthu amene ana- anakhonza makota chani zizi zomatuma akwawo ma, ma systemswo nda mcp inuyo munali ndi mpata wokhonza zinthu amwene dpp ili mu nthawi- mu- mu- mu ulamuliro amwene mbc ija mapezeka kuti ku mbc kuja amwene everything was about dpp analisandusa dziko ili system iliyonse mcp ndi a walter nyamilandu omwe a macra chani chilichonse chimapanga serve dpp ndi mlakho wa lomwe mabodi ndi anthu ena ake mpaka namatulusa malisti kuti taonani malisti a munkhondiya a muheziwa a mupheviwa Hmm. Ku- kumawerengeka ngati chani ma- ma- mayina aku croatia aja kuti kumaona national team aliyense ikuthera ndi chani ndi china chake tanena kale timadziwana ku malawi kuno nde panopa mukamaona chani uh, ma list akumapezeka kuti "Ih, ndi anthu apakati kumene ndi achewa achewa panopa akufila irie musamadandaule inuyo a dpp munapangisa zimenezi ndinuyo koma pali chiyembekezo mcp anawo akujama yawo eti. nthawi yawo izathera panopa kuna- zinathatu zija zoti basi boma forever hmm, numerical advantage ija panopa amwene kuli 50 plus 1 mcp ikavutisa anthu aka- akatopa nayo tidzachoka kumenekoko ndikukalowa kwina chifukwa chake anthu ako- atumbuka ife anthu a- amene mmatigenda miyalafe ndife ofunikira pa nthawi imeneyoyo chifukwa uku kuli anthu 2 million uku kuli anthu 2 million ka 50 percent kaja kuti kakwane mupitabe kuekwendeni kumukapempha achina achina mbelwa kuti joinani ife akajoina uku ndekuti amenewo awina komano mudziwe zoti mukazawina inuyo musiye kumaona kuwinako ngati opportunity yoti inuyo mudye akwanu adye muzipanga zinthu zoti dziko lizisangalala kuti pamawa musamazalire ngati mmene mukulira panopamu anthu awa akupanga zimene inuyo munkapanga ana adadi panopa ndi ana abusa eh, abale a bingu panopa ndi abale a chakwera eh, aku- akumulakho akumulakhoko panopa ndi ndi achefo paja achefo anatulusa chilisti eh, ati kufuna ma cv eh, panopa ndikuti a mcp aja amati aya nditi akwathu akwathu amwene ka mcp kaja ankadula madzi ku mcp kuja ku maofesi kwako panopa amwene mcp dzimagalimoto mbwee eh? panopa amwene mcp ili ngati chani parastatal amwene panopa mcp ili ngati bungwe lina ake loti lili ndi mafactory koma alibe nkhani yake ndi imeneyo yomanena kuti aliyense amene alowa mboma akumapanga zoti adye akumapanga zoti akwawo adye akumapanga zoti akuchikula akwawo a- a- amakaka achipani chawo adye panopa amayi ambomba a mcp ndi amene akunenepa kale paja kunali Kunali amwene anthu kumenekoko amwene mm, tinkangoona ife tinkangoona ife tinkangoona ife timakhala ngati kuti dzitsiru abingu ali mboma a peter mutharika ali mboma mm, anthu amene anatibweretsera makiyolo basi ndinuyo a dpp panopa mukabwere kumalira, kumalira zoti anthu akusalani inuyo a dpp ah, Machende anu kwambiri ma guy inu musatinyase apa khalani chete eh panopano ndizimene mukufu- mukupita no ku, ku nsanjeko ayi ife aku- akumwera kuno kuti tikangane ndi uku mukuzipangisa zoti anthu azikuonani ngati kuti inuyo ndi ndi kagulu kamene koko sizoti ndi chipani cha malawi mwasanduka aford inuyo panopa inuyo inuyo basi muziwina nkhonde mwanumo panopa kuti mupange national agenda mukuyenera kuswa maganizidwe oterowo muzipanga appeal kwa amalawi onse panopa kuti inuyo muwine dziko ilili mukuyenera kusintha approach panopa inuyo kuti muzawone kuti achakwera ineyotu sindimapanga defend achakwera chakwera izi kwa ma leaders amene akhala ku malawi kuno woyipitsitsa kwambiri hmm? anali akamuzu banda achiwiri anali abingu achitatu nde ndi achakwera eh? weak leaders sakutipatsapo kalikonse akuwononga ma systems akungopanga zoti mawa kodi kucha bwanji akungopanga zoti azilemeretse akungopanga zoti azibale awo kulibe chimene akupanga ineyo sindima- sindimabakira koma zoti inuyonso muzibwera pamene papa kudzama- kumadzatiuza zoti kaya akusalani chani iyayi sizikugwira chifukwa choti inuyo nthawi imeneyoyo munali mboma inuyo munkapanga zimenezizonso at a grand scale ngati factory tinkavutika ife tinkanyozeka pano ife ndife ti- tili kuno tikungo- tikungochapa matako a a- a- ankhalamba kunja kuno chifukwa choti nthawi imeneyo kumalawi kunalibe choti basi munthu oti wopanda dzina kumapanga Hmm? kunali anthu kumene ku- kumenekoko amwene hmm, how to make 1 million ndi ma conference kumeneku amwene ach- achina bwana mukhito dzimagalimoto mbwee anawo kumati kumati kuwalira ma hmm? achina norman chisale kumapereka u- amanga tchalitchi wapereka uku ndalama Eh, nthawi imeneija Malawi amwene atawawasa anthu ena kumatani kumaufira koma lero lino a dpp ndikumanena kuti akuti sala a dpp ife ku- ku polisi kupolisi amwene nthawi imeneijayitu olo kuti ulembere kakalata kakuti kuti ndikuti wa- wa- ukuyenera kupita kwa sing'anga amwene kuti ulembedwe ntchito ku- ku- ku- ku- kuma- kum- kum- ku- kumadera ena ngati kuma mbc ku- ngati kuchaniko amwene there was no chance there was no chance panopa abwera achakwera nawo akupanga zimenezozo tikungowaona ife eh, tikungokusekani inu a dpp mukulira "Ah, akutisala eh, eh, aku- azikusalani kumene chifukwa choti inuyo ndi amene munayambitsa zimenezizi anthu a dpp inu nde the worst the worst chipani chimene chaononga dziko ili ndinu chifukwa munali ndi chance kuchoka kwa bwana bakili muluzi za- za iwowo tidzachita tsiku linalake Atachoka amene aja Bingu anali ndi mpata okonza dziko ilili anali ndi support ya dziko ili anali ndi majority ku parliament anali ndi chani political will kunalibe basi iwo chimene ankafuna ndi choti ego hmm, aziwonetsa ngati kuti iwo ndi ndi amene ankadziwa chilichonse komanso zakwawo ziyende a Bingu anabwera mboma ali ndi chani 100 million anafa ali ndi 61 billion munthu analibe factory munthu analibe uh, chi dzi- dzima mega farm munthu analibe basi katangale katangale ana akwawo panopa mpaka panopa dzindalama phwiphwiphwi hmm? zinachokera kutiko anthu akwawo panopa basi mabizinesi ma tender eh? panopa zasintha panopa tikungoonanso pano iye ali ali ku- ku- ku- ku london ku ali kuchani ana awo akupita uku eh? A- a- ndani a- a- a mrs chakwera pano eh? timabungwe tikumapanga donate kumeneko zimayamba chonchi akamazachoka kumeneko iyi tindalama ndithu tambirimbiri eh, nanga sinde awo munaona anawapasa hummer achakwera ena aka anawapasa hummer hummer ija munthu ndi galimoto yoti munthu kungokupasa zimayamba chonchi hmm? nde ndikungowaona a mcp nawonso akapanda kuz- kuzindikira zoti uh, akamasala anthu anthu amapita kwina akamasala anthu kagulu kena ka anthu kamakhala alienated ndi zawo zimenezo ndi zawo zimenezo koma ineyo chimene chikungondiseketsa ndi choti a dpp mumabwera panopa ndikumakonza ndikumazatiuza kuti inuyo mukusalidwa mumazatiuza panopa trying to play victim when you were the perpetrators you created the system you made the systems work for nepotism you were the guys that created this whole thing ndiye panopa you can come here and pretend that you are holier than thou fuck off you assholes ndipo ndikufuna inuyo chipani chanu chomwecho muzingokanganabe kumeneko ndikufuna inuyo kachipani kako kasanduke kasanduke ka aford ka dziko linoli pakana muzazindikire kuti kodi chikulakwika mu dziko munomu ndi ifeyo pakana muzazindikire zoti system yathuyo eh, ili flawed chifukwa chani approach yanu ya ndale yomangoti akwathu akwathu azathu tidye ife tidye ife

You should be outside watching the inside. You were there, you ate. Now is the time for others to eat. Hmm? mcp nawonso ndi nthawi yawo asiyeni ndi mmene zimakhalira ku malawi dziko ili silizatukuka eh? aliyense amangobwera kuononga kumeneko basi eh, satana apasa ndalama awo andani a simbi phiri atani kaya andani uko basi ndi mmene zimakhalira eh, nthawi imeneyo ya dpp kunali, kunali bwana bwana aku fdh nthawi imeneyo basi ma system amayenda chonchi fdh ija inangochokera from nowhere amwene kubwera kusanduka chibanki kawawa hmm? anagulisa msb banki chani a mulli mulli brothers nthawi imeneyo ukapanda kumva mulli nde kuti kumeneko kulibe business chifukwa choti zinkayenda chonchi zinkayenda chonchi amwene zinkayenda chonchi panopa zatembenukano eh? mukumva ti a koko ah, lilico investment awa ah, ali uku atani kaya ndimene zikutili ndi mmene kukuli kulili ndi mmene munazipangira kuti zikhalire nde panopa musalire eh? mwaziyamba nokha amati wapalamula chitedze chidzakuyabwa nde ndi nkhani imeneyo nde ndimafuna ndingonenapo zimenezo okondedwa dpp ine sindimadana nanu Koma ndikufuna mungozindikira kuti inuyo simuyenera kuyankhulapo pa nkhani imeneyi. Eh, mukusalidwa. Ndi zoona, ndi zoona, sitikukana. Mukusalidwa koopsa panopa alomwe. Akusalidwa at an industrial scale. A Chakwera ndi ena ake oti he's very nepotistic, he's looking inside, he's looking at his hometown, he's looking at his home village, he's looking at his own people. Even akutchalitchi kwawo they are more important than national goals. Hmm? Ndiye panopa asiyeni, asiyeni, asiyeni azijama yawo komano inuyonso munajama yanu munawononga mwayi wo- wo- wokhonza dziko ili ndiye panopa kagwereni uko zitsiru anyway ine bright mhango M- mutha kudana nane mutha kudana nane koma ayi ndithu mwamva mwamva mamva mm. nde takalembeseni mukavote ndiye kuvota kwakenso ndi si- sindi choncho olo kubwera winawakeko mfundo zokhwima kaya frank Mwenefumbo achokera kuko kaya ndani inuyo muzamva mulinga ngati a mcp muzavotera dpp chifukwa ndinu Alomwe Muza- ndinu Alomwe chifukwa mumavotera dpp basi ndikuti forever ka, ka, ka, ka connection kameneko musanduka nazo AFORD musanduka nazo AFORD dziko ili simuzaligwiranso mapeto ake achina chakwerawo akhalanso ndi temu ino eh? akatha chakwera kuzabwera ndani uyu chilima akazabwera Chilima kuzakhala ndani kayako ndikuti basi inuyo muzingokangana kumene koko muzingosanduka ena ake ku

Munaononga mwayi ndiye pangani ma system oti athandize dziko. Ndine Bright Mhango ndanena kale. Amen.